ndewonụ ụmụ igbo niile ndewonụ aha m bụ maazị cms ee ndị akọ maazị akasụ bụ afa m otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetara igbo cnn anyị nọ n'ime ọhịa inside the forest deep deep very very deep inside the forest na-ewetara unu akụkọ nke taa ngwa gezienụ ntị ma nụ n'isiokwu anyị onye ụkọchukwu a na-akpọ odumejeje aka ndaboski ndabosa the lion himself etiela mkpu baa mba ebe ndị dibịa ọdịnala nọ mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ ọ sịrị na na ihe ndị dibịa na-ewe ya iwe na e nweghị ike dị na dibịa na ndị dibịa bụ ndị ori ndị ama na ndị nzuzu ọ gara n'ihu kwuo na ndị dibịa na-anapụsị ụmụ mmadụ ihe ha nwere dịka ọkụkọ ji na ewu wee na-esi ji na chicken pepper soup according by odumejeje ọ dị egwu ndaboski ndabosa the lion himself ka ọ na-akpọ onwe ya na-ama ndị dibịa aka na-agwa ha na a ga-ebute ozu naabọ agbagịta ofu ori akpọlite ofu Mm, ịjọ ịjọ Hmm. ịjọ etakwara atọ n'obodo ahụ ịjọ n'otu aka ahụ e mekwara ka anyị mara na ụfọdụ ndị dibịa ekwetago maka asọmasọ mpi a Mm. ndị dibịa gara n'ihu ịdọ odumejeje aka na ntị ya kpọkwana ndị akpụ obi a bịa ebe a maka na ha bịa ha ga-emecha ha niile imbecile Mm. na wa Huh. ọ a na-akpọtụrụ ọha na eze ụmụ okorobịa ka ha gaa na bet house nọ ha nso ka ha gaa gbaa kọpị asọmasọ mpi a maka na odd ya gbagotere otu Mm. na wa na eh one ka ya agba ba aga m agba gị ma over 1.5 ịgba ya 2.5 ya ka mma mba over 1.5 gị ma abara Eh. abara mm, oh, oh, ah, agba ya black nene black nene ya ka ụtọ mm, mm, over over 1.5 ka m nọ nyekwere ee ka abụ over 1.5 gị ma ya aba kọrọ anyị bana 1.5 ife anụ ya aba ngwa gezienụ ntị otu nwaanyị nke aha ya bụ aha ibu n'obi maka na anyị ama aha ya Mm. akụrụ otu nwaakịrị yọrọ ụwa kụọ ya kụọ ya kụọ ya ihe tinker kụrụ pan kụọ kụọ ya isi aba okpu mgbe ndị nta akụkọ anyị wuchiri ebe ahụ e mere ka a mata na nwaanyị a kpọrọ nwa SmackDown Undertaker WWE ya nwa ọ chọrọ ịkpọgbu ya ka ọ nwụọ once ka o gbue ka ọ nwụkwa anwụpụ ọ dịkwa egwu ụjọ sị na ihe ka ihe ka gwụrụ ike mgbe ndị nta akụkọ na-agba nwaanyị a ajụjụ ọnụ ọ sị na ọ ma na o nwere obi ọjọọ mana ọ ma na o ruru nke otu a na ọhaneze gbaghara ya na ọ bụ ekwensu na ndị ọrụ ya tinyere ya na ụdị nsogbu a Hmm. na ọ bụrụ na e- mmadụ akpọkwana m afa n'ife m na-ebere ka ekewa ibo m ebubo m ibo m ebubo ihe m na-eme eh, biko eh, eh, ọha na eze ndị Igbo biko ka m kọwara unu otu ya bụ ife si mee anọkwa m na backyard ebe mụ na nwata nwaanyị a nọ na-agbara nwa ncha ebe mụ na Chidịmma nọ nke nke dị eke ya tụbara n'ọkụ mmụọ the other time ebe mụ na nọ na-emerewe ife nsori mpi a na-adịghị emewe nnukwu gbidigbim